o wee na-abụ a tọrọ ya n'ụtụtụ a hapụ ya na mgbede a tọrọ ya na mgbede a hapụ ya n'ehihie maka saizi ya o wee megide a napụ ya ọnụ n'ara sị na ọ ma nchịzi o jebe sineti racha sineti eight years bụ ọkwa eziokwu ọ ka nọkwara gọọmenti na-amịrị ego mmanụ na-eri bụ ọkwa na eziokwu ị mara m na-ekwu ọ dịka ya asị na ma na-ekwuga mana ihe m fụrụ ka m na-ekwu gekwa ntị i je n'ime ahịa kịta i je na menas ma ọ na nke apansị sị ị chọrọ ịgo akpati ị ma mfụ saizi anyị sọ saizi ndị afọ ukwu nke ndị ogologo na ndị otu otu afọ atụrụ m asị m mekata nwụọ kịta m ha otu a nwụọ ọkwa ị ma na anwụchuru m anwụchu ọ bụrụ m ha otu a nwụrụ anwụchuru m anwụchu m wee na-asị ndị ihe mere ha jido ndị ada ala ọnya mana ọ na-esi n'obi ndo nụ o enwerọ m ọlaọcha enwerọ m ọla edo ihe m nwere ka m ji eme ọgọ aga m enye ndị nnobi ndị m bịara be ha onyinye amara chineke nyere m asị m ndị nnobi niile nọ ebe a taa ma ndị lụrụ di na mba ma ndị lụrụ di na nnobi ma onye nnobi nọ ebe a ma nwa agbọghọ nọ ebe a nwa ọbụla unu ga-amụ ga-eyi ụwaezuoke ọ gịnị mere ọ na nwa mgbeke amarọ isi akpụ ka ọ na agụba adịrọ nkọ chere ọmụ nwoke ka mụnwa ha ana m anụ god forbid side a na-anụ holy ghost fire ebe a ụfọdụ a na-asị back to sender na gịnị meziri Eh? ihe m na-anụ n'ọnụ ndị gboo bụ a fụ dimkpa a fụ ogwogwo imi ya nee anya n'iru ka ị fụ ogwogwo imi ya na-ekwu okwu nwa imi pịọm ọ na-akarị ihe ọbọgwụ na anyị na-ekwu ebe ị ga-ala ike m bụ mụ na gị nọrọ n'ofu ma ọ n'ofu bed ị nọkata n'ime abalị kụọ m aka n'arụ esemokwu ọnụ ọcha iru na arụ aja na pneumonia na-akwado ịba gị arụ maka ikuku na-esi n'imi na-apụ ọ karịrị ka esi mgbe mbụ ka a na-asị ụwaezuoke ị jọkatakwa njọ gị na chi onye kwuo onye kịta aka na-agba abụrụ ya ofu aka ịmara mma ịmara mma ga-ebupụrụ m afọ ọnụ o tiri m afọ ọnụ nke nọ brọch ịbụ asa gekwa ntị nwa mkpi na-eje ụka jegide ụka jegide ụka ewee mee ya baptizim a na-ajụ ya kele aha baptizim gị ọ sịrị ọ haisent nwamkpi sịrị afa ya bụ haisent ọ na-aza haisent nwamkpi gafee na mgbago afọ nna obi dịba

gekwa ntị gekwa ntị ọ bụ na nwa nkịta ewere akpa ma ụkọchukwu sị aja laara aja uzuzu laara uzuzu ntụ laara ntụ maka akpa nwa m aka n'ọnụ ka ebe na ihe ijiri gị ụdị akpati ya ọ sị mpa anyị ọha gwana agha ajụọ nwanna anọ ebe ahụ ụmụnna nwanna aka ekwela ihe unu jiri dị otu a a sị onye ozu ya si ekpochi na si were na-elie ya na ọ nwụgoro na ihe o mere enwe ihe m ji eme ha mma atụtụrụ ma ụkọchukwu o ma nwa m o ma nwanna asị asị onye ozu ya egbu anata mmadụ ọ kwa ị ma na otu a ka m ga-esite anọ na mba ekechiri aka m adị otu a ka m ga-eji ewere gwubinata mmadụ adịghịkwa mba adị ọkwa ebe emewudebere m Ee? ị ma nwoke ọbụla na-anyụ mamịrị o bu ọfọ n'aka nwatakịrị nwere ike iji ara nne ya egwu egwu ọ ṅụkata nne ya ara taa ya arụ ma ọ bụ ọ gbaa ya mbọ mana ọnwa ahụ aje na yọrịyọrị nna ya aka ka nwa mkpi na-ejezi ụka gịnị mere nwa mkpi wee batazie ekweghị echi ya echichi